Ọ ka anyị si wee jee chie ọzọ na Enuagu Village, Enugwu Ukwu ụbọchị Tuesday wụ 26th of August 2025. Ọ mụ nwa wụ Ọzọ Mkpu Ezeudo ka unu na-anụ onu m ee mụ na Ambassador Chief Ọzọ Mkpu Dr. Elijah Onyeagba ọ mụ na ya nọgoro na-atụ alo na-akparịkọta ee tupu ndị otu anyị ndị ọzọ abịazịa ee ọ n'ebe Enuagu ka anyị nọ ụfọdụ ndị Ọzọ Mkpu bịagokwanụ nọ n'ime họl anyị nwa nọ n'ilo ee wee na-akpa ka ụbọchị ya esi wee aga ee ọ ka anyị si eme n'Enugwu ukwu unu nene anyị na-afụ ka anyị si kwado ehe anyị nọkwa na-agbachara nwa egwu ee o socha n'ihe anyị na-eme na ka anyị na-anabatacha ndị ọzọ na-abata ee ma ndị ogwu ọzọcha anyị na-anabata ha na-asị ha nnọọ ee ọzọ Enugwu Ukwu a na-echi ya n'ilo a nara ezo ya ezo ee igosi na enwere ihe ihe ọjọọ anyị na-eme omenala ka anyị na-eme a na-eme ya n'iro n- n- n'ilo ọra obodo ahụ ihe a na-eme ee ọ mụ nwa bụ ee, Ọzọ Mkpu Chief Uche Nworah PhD Ezeudo Enugwu Ukwu na ụmụ ee ka anyị na-anabata ogene ogene Enugwu Ukwu na Ụmụnri ee nekwanụ saịn a afụtakwa mbọsị a wee ahụ na ndị omenala Enugwu Ukwu chịkọkwa onwe ha ọnụ ịrọ saịn ma ndị omenala Enugwu Ukwu maka ibe anyị anara eme ihe ọjọọ anyị anara eme oke ite omenala awụrọ sọ oke- oke ite na ọbara ọla enwere ndị dibịa dibịa igbo na-eje n'ime ọhịa akpata akwụkwọ wee na-agwọ ndị mmadụ na-agwọ strok tụrụ omenala wee ehe nke a Ọzọ Mkpu mechara iri ohu mbọsị nke a ka a na-anabata ya n'ezie nka ndị ọzọ kwụtịcha ana m ahụ enejen m ahụ ahụ omekachie ee ahụkwa m Obidigbo okwu atụ egwu wee hụ mmadụ ka akụ wee hụrụ ụkwa achị n'aka oke ngwuru ee mmadụ erike nekwa ọnwa o mechara iri ohu mbọsị okwu agwalụ nna nekwa omenyi traditional prime minister ee anyị kwụ n'ọgbọ wee na-esegoro ihe na-ese foto O- a, Obidigbo anyị hụ o, nekwa ụkwa achị n'aka oke ngwuru ee ehe nekwa oburu ụlọ ka ọrụ n'azụ ee ọ ka anyị si eme n'enugwu ukwu ife niile a wụcha ndị Ọzọ Mkpu ndị Ọzọ Mkpu ee ọnwa enugwu ukwu anyị hụkwa o na Ụmụnri dije daalụ na ike enugwu ukwu na Ụmụnri ahụ o dije daalụ eze Ọzọ Mkpu eze nne Ọzọ Mkpu okwu atụ egwu Ọzọ Mkpu ogene anyị hụchara unu niile ugochukwu tubelu anyị hụrụ unu ehe okwu agwala unu anyị hụrụ unu mmadụ ka akụ anyị hụchara unu niile Enugwu Ukwu anyị anara akpọ mmadụ aha aha ichi ka a na-akpọ gị ehe nke a ọzọ mgbe anyị na-eme proseshọn anyị kwụrụ n'ahịrị n'ahịrị ka onye si wee ọ- a na-akwụ mgbe onye ji banye ị nee anya ị hụ na anyị nwa nọcha n'azụ ehe maka mụnwa ka banụ na arọ gara aga 2024 mana atọgokwa m mmadụ six ka ịsaa ehe nee ka mụ na Ọnwa na-ana aka na ndị isi anyị Owelle na na omenyi omenyi the president of Ozo society ee na ogogbuzuo na okwu atụ egwu the traditional culture minister obodo olu ehe nekwa aka narị ee na ọz- ọzọ mkpụ mechiriri ọhụ mbọsị na-eche ife ka ha na-aga na ụkwa achị n'aka oke ngwuru ee gwa m n'iru ọzọ gwakwa ọzọ mkpụ gwa m na ekwu ubi na-eme nri na elu m nwere Ezeudo ka m ga na ya n'ọnwa nya anyị jizi position na-agba egwu wee na-egoli wee na-aba nke a na-eme ihe ndị igwe eze anyị wee na-eso na anyị na-edu anyị ee eh, nekwa okwu okwu atụ egwu traditional culture minister ahụgo ndị Igbo unu na-eme mma deje daalụnụ deje daalụnụ deje daalụnụ ee eh, nke a ka m gbaa n'uvie ọ ka esi eme egwu ndị chiri echichi ee eh, anara agbatị ya aka egwu ngala ịrịa ịgba ibie ee ebie m nke izizi m gara azụ m bịakwa gbaa ọ mụ na ọnwa Enugwu ukwu na-agba ya ee ọzọ mkpụ ọnwa na he ịgba nke ịbụọ ibie ehe nke azụ nke ịtọ oruzie na nke ịtọ ịchịkọ akwụkwọ tinye aka n'akpa mekwe ndị ndị tiri egwu ere esi eme n'enugwu ukwu ehe eso m na ndị arọpụta maka mmadụ anọ ka a na-arọpụta ma ma echiwe ọzọ ka ha bịa chie mmadụ ọzọ igwe enugwu ukwu eze enugwu ukwu na igwe Ụmụnri ọ nọkwa n'akụkụ na-ene ihe niile na-aganụ ee maka na Agwuna nwụrụ anwụ eze anyị gara aga sị na ọzọ ọhụrụ echi n'enugwu ukwu ma eze anọrọ n'ime na ọ wụrọ nne na ọzọ Ee, anara ama aka maka igwe wụ head of the traditional authority ee nekwa ọzọ mkpụ Ọgwụdile onye a ka anyị bịa wee chi ọzọ so eji m akụpe ka m nye na-akọwara ihe o ji akụpe na-eme onye were akụpe wee na-ekufu ihe ọjọọ gwụkwara ya na-ekubata ihe ọma ee ọ ka esi eme ee ọ ka bụkwa ihe ọzọ m nye ya m nyekwa ya ngwụ agịrịga ya ngwa na-akọwara ihe eji ngwụ agịrịga eme ị nee anya ị hụ na ngwụ agịrịga ndị ọzọ mkpụ na-eko ahụ ọ na ka ahụ na-abụ ehe ọ wụ nke ndị okwu ọzọ ọhụ ka ọ na-awụ ee ehe nekwa ndị ọzọ ee ndị ọzọ mụ na ha akpọfụla anyị ka o- odu odu nkata ukwu nọkwa na ya ehe nekwa ka anyị nyere m nza ka ndị nye onye bie ka m kọwakwara ihe ọ ga-eji wee na-eme ị hụrụ ndị ọzọ ọzọ mkpụ ka ha nọcha ma igwe e- eze enugwu ukwu nọcha na-enene ihe niile na-eme emechekwa ihe niile a na-eme nka kịtazi ka ọ kwụọ ọnwa aka ọnwa wụ onye chiri ọzọ mkpụ ikpeazụ n'April ehe nke a wụ ka nyanwa onye Ọgwụdile na-egosi na o kwetego na ọnwa tọrọ ya n'ọzọ ọ baa na record anyị ihe a bụ just the ceremonial and symbolic ọ kwụchaa ya aka o tinye aka n'akpa o nwee ihe o nwe o nye ya ele esi eme n'iru mmadụ niile ndị na-echi ihe a na-echi a na-eme ihe niile for posterity ka e wee ghọta ka ọzọ Enugwu-Ukwu dị ọzọ izuo ime ọ wụrọ mmanya mana ihe dịkwa na ihe erike o kweghị ume ime ehe ịrịa na o mezugo nye ihe onwe ọnwa wee gọzie ya si ya na ọ ya abalị ya n'ọzọ ọba